nke bụ eziokwu bụ na afa m bụ Honorable Comrade Arinze Nnia Ogbodo mụwa bụ chairman Enugu State Council of President Generals obi dị m awụlị maka na nke bụ eziokwu bụ na ihe dị mma ejiro ugegbe enyo ihe dị mma maka na His Excellency the Governor of Enugu State eh, barista Peter Ndubuisi Mbah e needirọ dị ịjụwa ka ọ na-eme ọfụma ka ọ dị eme ọfụma is a, a, a silent achiever eh, na nkenke ọnwa na one ọ nọgo bụ by the special grace of God eh, May 29 mee one year in office eh, ị ga-ekwe wee wọta that na His Excellency na-eme ọfụma maka na transformation ya dịgodị egwu ọ bụrọ onye na-ekwu okwu too much ọ dị eme mkpọtụ mana anyị ji anya anyị wee na-afụ ihe ọ na-asị n'Enugu e nwere ụzọ si Shoprite wee gaa Trans-Ekulu before now ọ na-akụ around 4 or 3:30 ndị ọrụ ji agbasa ndị mmadụ na-achị uche ha n'aka wee na-aga enwe ndị na-anọ n'ụzọ ahụ ha gbasa ọrụ ebe 3:30 4 ha na-anaru be ha ebe 7 8 maka gịnị ụzọ adịrọ mma a bịa ọ kpọchie the whole of the flyover akpọchie everywhere akpọchie His Excellency bata m gwa gị na ụzọ ahụ bụzi one of the best roads kịta n'Enugu ya ha ekwe and I believe m na gị nwa na onwe gị na-ajụ ya ọ ga-ekwe gị wee ghọta na ihe m na-ekwu bụ eziokwu ọ bụrọ eh, propaganda ọ bụrọ akụkọ ka a na-akọ His Excellency meant well for the good people of Enugu State nke anyị bụ ịkwado ya na-ekpele ekpele ọchịchị adịrọkwa easy ọchịchị adịrọ easy nwa nke anyị nọ na ya anyị ma ka o si adị ya bụrụ onye na-oversee the entire state ọ ga-emerụ ndị Ezeagu ọ ga-emerụ ndị Udi ọ ga-emerụ ndị Nkanu ọ ga-emerụ ndị Nsukka the whole of the three senatorial zone ọ ga-emake sure that na all his promises nkwa niile o kwere ndị mmadụ and ọ bụrọkwa onye na-ekwe nkwa na o mejurọ nkwa o kwe ihe a niile o kwere nkwa during campaign ya I assure you na his excellency ga-emecha ha ncha niile kama na ọ nwayọọ nwayọọ ka eji alacha ofe dị ọkụ unfortunately na some of our people ọ na-adị anyị ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ maka ndị be anyị sị na ịkwụrụ ọtọ wee gwuo ji ee eh, igwudebe ya mana isekpuru nwe na-egwu ji igwupụta ọfụma so na his excellency na-eteki his time na-arụ ihe o kwesịrị ịrụ ihe o promise ndị Enugu n'enu mmiri ịfụ na mmiri na-agba everywhere kịta even though that na enwe some pro, uh, some uh, uh, issues issues abụrọ issue gọvanọ issue bụ pipe eyi so many years during eh, Michael Okpara era a- abịa akpọpuo mmiri some na-agbapuzi ya and and, oh, oh, a lot of them atachago nt- ntaraja so his excellency is taking time kpọkwa ndị na-echenji ya a na-egwupụta nke ahụ a na-atinye new pipe so ọ na-eteki time and ebe a na-egwupụta nke mebiri emebi you don't expect na mmiri ga na-aga ebe ahụ ọkwa ịghọta ihe m mean so ọ egwupụ nke ahụ atinyezie nke ọfụ then channel kwa mmiri mmiri esoro ụzọ ahụ wee gawa so my brother eh, ah, adị eyo eziokwu eyo his excellency na-eme ọfụma nke anyị bụ ekene and eh, anyị nwa bụkwa ndị president generals enwe n'Enugu steeti anyị na-ekwu na just nkenke ọnwa ọ nọgo n'ọchịchị ee eh? ọ ka dị so many other years ndị ọzọ rụbugoro nọgo n'ọchịchị anyị adị ekwe ọbụrụ itu ọnụ because na ọ na-eme ihe anya na-afụ jee n'Enugu niile all the streets niile n'Enugu enweghị ebe a na-akapchọrọ a ga-arụ ụzọ even ime GRA ebe m bi m na-agwa gị eziokwu that na the kind of eh, ụzọ a na-arụ ebe ahụ the massive ụzọ a na-arụ ebe ahụ is one of its kind so anyị na-ekene wee na-ekwe nkwa na anyị kwụrụ ya n'azụ kichim na ọchịchị ya ya dị anyị mma na na anyị adị eyo eyo anyị so ya n'azụ ọ na-aga n'iru anyị anọrị ya ọ na-ana ana anyị anọrị ya na ọ bụ ezigbo mmadụ ka ọ bụ ekwu eme ka ọ bụ ọ bịahụ for politics ọ sị na ya abịahụkwa business as usual na ihe ya bịa bụ business unusual ihe ga-eme ndị be anyị afụ change of gọọmenti na gọọmenti na ihe ọ bụ na ọ bụ ọrụ aka gọọmenti inye ndị mmadụ ihe ndị oyibo na-akpọ social amenities and ọ bụ ya ka ọ na-eme kama na nke eyekwara anyị anyị na-ekwe nkwa na nke ọbụla oye o yere anyị anyị ga-emeki sure anyị nwa bụ ndị na-achị obodo ga-emeki sure that na anyị ga na-eprotect ya na-ekpekwara ekpere because na ihe anyị nwedebe iye ya bụ ekpere ekpere ka anyị nwe to be giving his excellency to be praying for his excellency because you know he meant well for the good people of Enugu State there's no two ways about it anyị enwerọ option the only option anyị nwere is to continue to support him because na ezigbo mmadụ ọ ọ magoro the yearnings and sufferings of the people ọ bụ ya ka o ji wee sị that na ọ bụ ihe ahụ ndị mmadụ chọrọ ka anyị ga na-eme chọghọkwa ịma you understand nke afụ n'anya anyị ga-ejizi anya anyị wee jọjịa the past administration the past past past and the, the, the present administration wee fụzie nke bụ eziokwu so e nwere a lot of things ọ na-eme anyị na-asị ah, so gọọmenti ga-emewe ụdị ihe a na-emekwa nke a na-emekwa nke a at the same at the same time jee na international conference center na i ruo ebe ahụ kịta ị ga-asị ọ gịnị na-eme o chenjigo all the roof niile ebe ahụ roof niile o chenjiri ya all from A to Z we see that na ihe a bụ na a rụọ ihe a ọ ga-abara ndị be anyị uru a na-emekwa mmemme ma ọ bụ e nwee investment summit and all that a na-anọrọ ebe ahụ ọ bụ gọọmenti eh, eh, eh, facility eh, gọọmenti rụụrụ ndị mmadụ international conference center ọ- ọ- ọ- he's- ọ nọzi at the verge of completion ị wọtago e nwe previous gọọmenti eh, nọ before his excellency ha eme ha ejeghị ebe ahụ mana ya nwa fụrụ the important maka na ọ bụ businessman ka ọ bụ. ọ fụrụ uru ọ ga-abara ndị Enugu wee bido ọrụ na ya immediately you understand so ọ ngwa ofu ka ọ ngwa ịbụ abụrọ campaign ka anyị na-eme mana ihe anyị na-ekwu bụ na nke ọ na-eme dị anyị mma n'arụ nke anyị ga na-eme bụ nkwado ya na-ekpere ekpere maka na ọ mmadụ ka ọ bụ thank you and God bless you